ụmụnne m ụmụnne m ashị m ka nshi ka esi alụ nwaanyị n'ala Igbo nke mvụ nwoke ahụ na-abịa paa mmanya nke mvụ ọ wụrụ nna la papa ukwu la papa nta la aṅụrụ egborola nne e woru shị la abịakwara m ahụ ihe m hụrụ be ulu la ọ mashịrị m o nweghị onye eji mma abata ọ na-alụ izu labụ o woro bịa ahụ izu labụ awụ 8 days ọ bịa pata ahụ 2 galọn mmanya ọjọ ọ bịa nke ahụ akwa akụwa kpakpakpa ashị la abịa ahụ mgbe ahụ esete mmadụ la ndị ụmụnne ahụ ndị a- ndị ndị ụmụnne papa ụmụnne ihe esete nwa ofu onye na ụmụnna shị nya ashị la mmadụ bịara pazuo mmanya njụ dọlụ ọha ka ụlọ isi emela bụ ụlọ mana ha o nwere ike ihe amahadụ la a para mmanya mvụ pa ịbọ pa ihe niile ihe ya hụcha e welụ la-eme ego n'isi nwaanyị nna okpe hmm. agwa a na-eshi emeji l'ala igbo awọji agwa ala igbo ihe mkpa ị wụ la ị gaa jụọ ese shị la ị jere ịlụ nwaanyị beela ọ bụrụ ha ala otu ka ọkpa ashị ọfọjie ihe nsọrịshị lọ ihe nwa ahụ mere onwezie nchọrọ ka nwa ibi gaa ji ọchịwa ime ha aga ka agụbịaba nke a ejikwe m anya ọcha m lahụ ka a gara paa mmanya mvụ l'aka nwa nke ji ọkpara paa nke mbụ paa nke ịbụ ruo mgbe e ji eme ego si gaa l'aka nke nta ji mee ego nwa nke ị. o weghe nwa nke nke andị ha lụrụ chobe ma ha amụta ha nwa ihe niile ha na ọjị mburu alụta emecha nwata nwoke a chụfe ajụ ihe adịghọ mma ashị a na-ebodo mmadụ just maka na achọghị ka onye ndị ụlọ alụọ mbụ ọka nkụ ịgba njụ alajilụ n'obodo anyị ala igbo mma ajụ ulu shị ịgba njụ anyị ga-akwụsịzi ịgba njụ o ru ụbọchị a na-eme ego ọ bụrụ la n'obodo anyị a shị eme ego n'isi nwaanyị nwaanyị adụ ime nwa ha awụghọ nwe emeka ego n'isi iwe gabazia nlele ala ị gacha nlele ala shịkwa la ị chọhụ e nye ahụ onye ahụ ego o mere maka na a ka egbughị ọkụkọ ekwutekwere m la omelala la enweghịrị ha eme mmadụ niile a la-ekpezi ekpere ka ị ka bịara abịa do akpọkwara nwata nwatakịrị kpụọ ya mbụ shị nya lụwa ụfọdụ aja ụrịlụ ebe ha dụchaa ma ime dụchaa ime mụọ ma nwa ha mụchazịa ha abịa hụwa omelala alabagbo mana asị oke si mejie elu omelala anyị emeji a na-emejikwala ya nọ ndụ papa anyị ha meri o nwee nke emeteghị emeji emeji o wee otu ahụ mmadụ usoro o kwesịrị ịdụ maka ihe m na-ekwu wụ la agwa ndị igbo mma akpaji ha na-eme ka ihe gbasara ndị igbo lamila process eji eme nke ndị ofe mmanụ ọkwa ego lekwala ka ha ji eme nke ha ọchịnya ka anyị mma aka imewe kpatakwu kpatakwu kpatakwu mana ewerula nwaanyị onye igbo dụ special ilelu m anyị mmadụ oke special ịwoke ka mma ama

m wuola ashị agwa ndị igbo laala ịjụ ha ala ese nwata nwoke a njụrụ ese ndị mmadụ agaba bi ha gafewa bi onye ọbụla bịa rịọ bi eji ịrịọ nwoke bịa lụọ nwaanyị onye eji alụ nwoke rịọtara arịọta nya lụọ nwa ọ lụọ nwa nya la nwa were ebukwelu udo ajụjụ ka m jụrụ zaa m lụ ajụjụ la tụsaarụ m la ihe ka ọ la-aga ka liile bịa ha ahụ vidiyo m wori tụtụrị tụsa ka ndị igbo hụta vidiyo ka ha shi mara ihe ha mme eme ka agwa ndị igbo lata l'ala igbo